anyị ekenekwa m ụnụ na-asụ unu nke onye chiri nya zelu nwanne mmadụ adị mma ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ife ị na-eme na ike adụrọ na ya maọbụ na ife ị na-eme na adịgboroja ka ị na-ele nwanne mmadụ ọ na-adị mma ka ị were ike n'ife afụ ị na-ele wee gosi ya sampụl ka ị were ife afụ ị na-eme were ya gosi ya sampụl ọ na-adị mma ọ bụrụ na oso ka ị na-ele mmadụ apụta na-ekwu sị na oso ị na-ele na nya bụ oso na ọ da afụ ụfụ na nya bụ oso na ike adịrọ na nya bụ oso nwanne ife ị ga-eme bụ were ofu oso n'ime ya tee ya n'anya maọbụ were ofu oso n'ime ya nye ka ọ taa ọ fụọ ya ụfụ o kweta n'eziokwu na ife ị na-eme na ike dị na ya mana mgbe mmadụ pụtazi na-agwa gị sị na ose ahụ ị na-ele na ike adịrọ ya na nya bụ ose ada afụ ụfụ i bidozie na-agwa ntụ ị ga-esi kpọrọ ya polisi dụ ntu a i bidozie na-agwa ya ntụ ị ga-esi mee nke a mee nke ọzọ nwanne mmadụ ị fụọ na na gụnwa na onwe gị ji aka gị na-akọnfesi n'eziokwu na nya bụ ife afụ ị na-eme na ike adụrọ na ya ọ jọgburu onwe ya ọ jọgburu onwe ya na nke ikpeazụ a sọsọ onye na-eme omenala ma ọ bụ onye na-agwọ ọgwụ sọsọ nyanwa bụ onye ya bụ ime ife onyonyo ma ọ bụ ịgwa ya okwu dị aṅaa nwanne ọ gwa gị sị gị na ya ga-ezipụrụ gị mmụọ dị otu a na ya ga-atụ gị n'arụsị dị otu a na ya ga-ezipụrụ gị one of ike afụ na ya ga-ezipụrụ gị ofu ọgwụ n'ime ọgwụ ndị ahụ ya na-agwọ mana ọ daalụ ndị isi ụka ọ daalụ ya bụ pastọ nwanne mmadụ ọ gwaba gị sị gị na ya ga-akpọrọ gị polisi ya ga-adụ shọ na a tụrụ gị nga na ya ga-akpọpụ gị ụlọ ikpe why not use that the same power ahụ ọ na-agwa gị sị gị na ọ dị that the same power ahụ o ji anapụ ndị be anyị ego that the same power ahụ o ji eme mkpọtụ o ji etu ọnụ na nke a mere nke a mekwa nke ọzọ e jikwa akpọlite ndị nwụrụ anwụ e jikwa eme nke a mee nke ọzọ why not use that the same power ụmụnne m ọ na-ewute na nke ikpeazụ ọ ma akwa awụ arụ mara onwe ya nwanne ị sị na ị na-eme ife na ike dụ n'ife afụ ị na-eme ị sị na ị na-eme ihe na ike dụ n'ife afụ ị na-eme o nwee onye bịara ebe ahụ bịa kwujọọ o nwee onye bịara ebe ahụ bịa kwugide ife afụ ị na-eme nwanne ife ị ga-eme bụ were ofu n'ime ife ahụ ị na-eme wee gosi example were ofu n'ime ife afụ ị na-eme dịka ndị dibịa na-eme wee gosi ya sampụl ọ bụrụ ị bụrụ onye isi ụka na-akpa afa jisọs kwuo na jisọs mere nke a mekwa nke ọzọ nwanne mmadụ pụtazie na-agwa gụ sụ na ike adụrọ na ya gụ na ebe ike dụ gụ na ife ị na-eme na nwanne gụ na otu ma obodo ndị ọzọ si asọvaịvụ ma obodo oyibo ma ndị ọcha ahụ ị na-achọ ka ị ṅomie gụ na ife ha na-eme na ntu ha si asọvaịvụ mmadụ gwazie gị ya ị ghọtaba ya as okwu ọjọọ ị gwabazi onye ahụ na ị ga-akpọrọ ya polisi why not use that the same power ahụ ị na-agwa ndị be anyị na ebe afụ ka ike dụ i ji eri ndị be anyị ọrụ i ji anapụ ndị be anyị ego eji eme ka obodo hapụ ịdụ mma ị nọkata ntu ahụ ị gbakọ i wepụ ọ gbajuzie rute ọrụ ị hapụzie nke gị ahụ hapụzie ife ahụ ị na-agwa pipụl sị ya na ike dị ya ị hapụzie ya chọjebezie nke afụ onye ahụ na-agwa gị sị gị na ọ ebe afụ ka ike dụ na ọ ife agwa ife a na-eme obodo ewee na survive ihe gbasara Mathias na Jeremiah ya bụ ife onyonyo a na-atụsa Mathias gwara Jeremiah gwa na ike adịrọ n'ife ọ na-eme ma ọ sị na ike dị na ya nya were ya wee gwọọ ofu onye ka anyị fụ ka ọ kpọtara ya ofu onye ka ọ gwọọ onye bụ onye afụ ka nyanwa na onwe ya confirm e nwere one thing na ị nidiri ịghọta ihe a Mathias na-eme ọ na-eme charity foundation n'akụkụ nke nyanwa nyanwa bụ onye isi ebe afụ so many people na-abịakwute ya ka ọ gwọọ ha ọrịa so many people na-abịakwute ya ịchọ one help or the other nwanne e nwere ike on the line nyanwa ndị gwọzi onye afụ ọ jụwazi onye ahụ ajụjụ ebe ọ nọ kemgbe kere ebe ọ nọ mgbe ọrịa bidoro ya maọbụ kedu ife ọ na-eme kemgbe e nwere ike onye ahụ na-agwazi ya o ji wuo nọ n'ofu ụlọ ụka dị ntu a o ji wuo bụrụ olive oil ka a na-enye enye ya na-aṅụ na ọ ya-agwọ nya o ji wuo bụrụ mmiri nsọ dị ntu a ka a na-enye ya ka ọ na-agwọ nya yet emechakwazie nwanne otu abụ n'ezi Mathias pụtazie mezie ife onyonyo na-ekwuzi ụmụnne m na ụzọ adịrọ n'ife unu na-eme na the best thing wu isoro usoro emepụtara usoro emepụtara even ndị ọcha na-eme ya apply wee na-agwọ onwe ha na the best thing wu ihe anyị nwa na onwe anyị ji na-eme ya apply ị pụtazie ị na-ethreatenzi ya na-ekwu na ị ga-akpọrọ ya police ike ọ na-adụ n'ife ahụ why not use ike afụ wee gwọọ onye ahụ ma ọ bụrụgodị na ị gwọghị onye ahụ nke ahụ Mathias kwuru ya bụ ife why not use ike ahụ ị sị na ọ dị nwanne wee mee ife ị chọrọ ime why i jizi akpọ police why i ji asị ya na ihe ejikwa tụọ ya nga ihe ejikwa mee nke a mee nke ọzọ ebe ị nwere ike kachasị ike ebe ị sị na ị nwere ike ahụ why not make use of it ụmụnne m ọ na-eme atọba ụtọ sị wepụ aghụghọ atọba ụtọ sị wepụ aghụghọ ọ bụrụ na mmadụ bịa na shed gị ebe ị na-ere oso kwuo dat na na ose ị na-ere na ọ da afụ ụfụ na ọ da atụ nri na nya bụ oso na ọ dụghị active nwanne ife ị ga-eme wu iwere ofu ose ahụ tee ya n'anya maọbụ inye ya ofu ose ahụ sị nya taa ya nya aṅụna mmiri nwanne ka ọ confirmụọ na ike dị n'ose ahụ ị na-ere ọ bụrọ ịkpọbara ya police ọ bụghị ịchọbara ya okwu na ụka ọzọ na ife ị ga-eme wu were ofu ose ahụ nye ya maọbụ were ofu ose ahụ tee n'anya ụmụnne m oke a ka ọ ha n'ọnụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ọ ma akwa awụ arụ mara onwe ya ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị isee tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ subscribe daalụnụ